nditamva masiku awiri apitawo kunena kuti amene amapanga commission of inquiry ma commissioners ati asiriza lipoti lili ready ndipo akufuna akamuchite brief president ndiye iye wakana wanena kuti liwerengedwe kaye ku dziko ndinaziwiratu kunena kuti this is utter nonsense ndinaziwiratu kunena kuti iyeyo akufuna aonese kapikicha kena kache ngati sakuziwa ma contents a lipotilo koma akuziwa akufuna abwatike amalawi aoneke ngati iyeyo ndi dolo kuteroko umenewo ndi uchisiru weniweni kunalinso bwino lipoti limene lijalo likati lisatuluke Kunalinso bwino even commission of inquiry yo ikati isachitike chifukwa zimene amalawi amayembekezera si zimene zili mu lipoti zija kutereko mwatengerapo advantage kunena kuti anthu amene mukuwakamba mu lipotiwo anamwalira ndiye pa iwo okha sangapereke umboni ndafuna ndikuwuzeni kuti mulungu akuyendereni mwapaderadera Mulungu akuyendereni mwapaderadera ndipo muziwe kunena kuti siku la lero ndine munthu wokwiya kwambiri. Inu anthu amene mmazitenga kuti ndinu anthu ophunzira mmatenga amalawi ifeyo kapena kutitenga amalawi ifeyo ngati ndife zisiru zanu, kutitenga ngati ndife agalu anu, kutitenga ife ngati sitimaganiza bwino bwino ndife anthu osapita ku sukulu. Ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti what you are doing is you are doing a very big mistake. you are playing ndi maganizidwe ya anthu mitu ya anthu mamaindi a anthu amene amaziwa kunena kuti uyo ndi a uyo ndi b uyo ndi 2 uyo ndi 11 tsopano inu andale mukamakhala mukakhutakuta madeya anuko mukadyaidya nyama zanuko mukatengatenga ndalama zanuko mukabayiba ndalama mboma mu zimene zaphwekazo musamatenge amalawi ngati zisilu lipoti limeneli tinanena kale Wa Bakili Muluzi ananena, Ntanyiwa ananena, chisiru ine na ma drama ine nnanena kunena kuti lipoti limeneli ndi face cover kapena face saver akufuna amu save munthu wina pamene tikudikilira chisankho cha 2025 chifukwa zimene zili mu lipoti zija it is completely utter nonsense chifukwaso sizikanayeneranso kuuzi kuuzidwa amalawi iyayi mukanangouzana nokhanokha after mutapasanapasana ndalama zanu mukanangouzana nokhanokha chifukwa zimene zili mu lipoti mujamo sizikuchita reflect china chilichonse and amalawi mwakhulupirira sinakuuzeni ine kunena kuti lipotili lizatulusa kunena kuti kunali chifunga si izi zatulukazi koma simmakhulupirira zonsezi zachitika zija zachitika chifukwa cha uchisiru wa ifeyo amalawi amalawi ndife makape koopsa timati tikaona wina aja akatitulusira 1000 timanjenjema kunjenjema kunjenjemera kuzikozera mkati kumaona ngati ameneyoyo watulusa 1000 yo ni mulungu vuto la amalawi tinafasa kwambiri kufasa inu tangoganizani ati kukanena kuti aa alipo ujeni ndege ijayo itanyamuka anthu o- oyendesa ndegewo sanafune kuziwa za weather kodi anthu ndege ikamanyamuka im- amayenera kuti akachite akachite inquire kapena akachite kupempha kunena kuti "Ah, ah, tikufuna mutiuze kuti weather inali bwanji mmene ndege imanyamuka um, anatenganso msewu wina inu simungawadabwe pamenepo kuti msewuwo anautenga chifukwa chani Ah, mmene zililimu um, tidapereka ujeni mpata kuti ma family members akhale ndi ma- ma- ndi madokotala awo apange autopsy mufuna mumunamize ndani mukuona ngati ife sitiziwa kuti Anthu amene ajawo munangowabwatika boza atafika ndi madokotala awo munawauza kuti aboma apeza kale madokotala? Mukuona ngati sitikuziwa? Zonsetu ife tikuziziwa ndipo tikuziwa zambiri mwinaso kuposa inuyo. Tsopano mu, musamatenge amalawi ngati zisiru iyayi. amalawi ngati ndi opepera manena kuti ayi purezidenti samaziwanso kuti chilima wabwera kuchokera ku korea are you really serious ndikuseka ngati zabwino ndithu inu mmene alili vice president wa ziko akachoke ndithu ku korea uu kuzafika mmalawi munomo pa 9 pa 9 juni purezidenti chakwera asaziwe akumanena kuti aa komanso samaziwa kuti iyeyo akupita ku maliro chifukwa anali atachita delegate munthu wina kale uchisiru wa dziko la malawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mizimu ya anthu amene wawa iwuse mumtendere koma mopweteka kwambiri zimene zijazo sitizaziyiwala muno mmalawi olo mutamanga anthu motani mutaopseza anthu motani Koma ine, ngati ine sindingadzawope iyayi, ine ndimanena chilungamo, chilungamo. Lipoti limene lija lidzatuluka one day, ndipo lidzakhala lipoti so credible. Dziko likangosintha iliri, mu pa 25 pano mu- mu Sepitembala muno, dziko likangosintha, ndikupempha Amalawi, tiyeni tidzapange commission of inquiry yeniyeni. Ndipo inu mabanja musayembekezere chabwino kuchokera kwa afiti amene wawa, kuti angapele angate- angatuluse lipoti labwino kodi inu mwayiwala kunena kuti mm, chakwera ali ndi malipoti awiri kale pa desiki pache la covid komanso civil service Mukuyi- mukuyiwaliranji inuyo kunena kuti kuna, uh, ku, uh, ali ndi malipoti amene akuwalephera kuwatulusa ndipo lipoti limene linali lodabwisa kuti kodi lipoti ilili uh, kapena commission of inquiry iyi yapambana motani popeza iye uja akulephera kutulusa uh, commission of inquiry inachitika lipoti uh, la covid komanso la civil service ama malipoti amene ali pa deski pache leroli chifukwa chofuna kumuchita cover munthu wina kumuyeresa munthu wina Lero anthu alandira ndila, ndalama mwa, mwalemera kutereko a, imfa imene anthu ena ake alemera nayo koopsa. Ena agula nayo manyumba, magalimoto, mafamu. Imfa imeneyi. Koma ndafuna ndikuwuzeni kuti kunoko ndi kunja, ili ndi dziko, Mulungu amaona, Popeza mukupanga izi chifukwa chokuti anthuwo anamwalira, sangayime paokha ndi kupereka umboni wa zimene zinachitika, koma kumwambako kuli Mulungu, ndipo Mulungu yemweyo ndi amene ati ayendetse chilungamo. Chilungamo chidzadziwika ndithu olo chichedwe chisachedwe, patalike pasatalike, koma chilungamo chidzadziwika. Ndipo a Malawi ndikufuna ndikupempheni konse kumene muliko gwirani makolona pempherani mulipempherere ziko lanu chifukwa kumene kukupita ziko ili likupita ziko likuonongeka andale akutitenga ife tonse kutitenga ife ngati ndife masavage makape iwowo ndiye madolo andale akuona ngati iwowo ndi amene amacheza ndi mulungu ayandikana naye kwambiri komatu moyo ndi moyo palibe wamuyaya ndipo nonse amene mukupanga zinthu zopusa muno m'malawi muzakumana ndi imfa yoopsa kwambiri even olo mutasakasaka anthu kuti muziwapha muzi- muzi- muzipanga ziwembu zanu even including me ine kundipha lero sindingadandaule koma chilungamo chake chizadziwika pamawa inuyo tangokhalani muziba muzipanga mapulani obera zisankho ndipo amalawi ndi- nzomvetsa chisoni kunena kuti ngakhale kalembera wa MEC watsirizika amene anali wesi en- wa- ma- kalembera wa za nzika amene anali wesi anthu sanalembese ndafuna ndikuwuzeni kuti mpakana lerotu anthu m'mipandamo akulembetsanabe zachinsinsibe zikuchitika ndipo lero lino mapulogalamu aboma apanga mapulogalamu ambirimbiri ofuna kuti azitengerapo cha nzika kuchinamwali uko kunabwera pulogalamu ya masafu dzulo ndikumachita kunena kuti aliyense obwera abweretse cha nzika chake komanso abweretse chovotera akopere- ako- akoperakoperapo manambala kumeneko kukopera manambala okuti ati ati anthu a- a- alandire ndalama za masafu ndikumadabwa kuti kodi ndalama za masafuzi zikugwirizana ndi cha nzika ndalama za masafu zikugwirizana ndi, ndi, ndi cho- chovotera cha meki Kaye kaye mafumu, mafumu athu ndi anthu awo ndithu omvetsa chisoni makamaka aku central region akumapita ndithu anthu kumenekoko ii koma amalawi ii amalawi pena pake mtundu wathu kaya ndi mtundu wanji wa anthu ine ndimafuna ndimafunafuna mulungu atangobwera tsiku lina akati azibwera kuti atitanthauzire kuti kodi mtundu wa ife ndi wa mtundu wanji mtundu wa anthu okuti kumakhala ngati tilibe mitu sitidziwa sitiganiza Ndithu munthu ungapite kwa amfumu ndikukatenga chovotera chako chija amfumu ndikukoperapo nambala basi ndikukupatsa 1000 iwo aja ndikutenga uh, zimene zijaja ulendo nazo ku- kwa anthu a mcp kufika padera pena kungoyimisa galimoto ukuona anthu akuthamanga kudzanena kuti "Ah, ngati mwabweratu kudzapanga za mavotizi ifeyo tili ready nafenso tiguleni mtundu wa ife mtundu wa, mtundu wa anthu ovuta kwambiri kumachita kuona kuti chisankho chikuberedwa anthu awa akupanga ma activities obera zisankho koma a opposition ali zii ndi awa anapita kuja ku, ku, ku nkhokwe kujako kwa chimanga kujako kumene anapeza kujako ku nfra anapeza zinthu zijazo koma ndithu basi kupitanso mpaliyamenti ndikumaopa kulankhulanso mwina sameer sulemanitu ndi amene anayima kapena jolobala ndi amene anayimatu jolobala ndi mamunatu naye payekhatu jolobalatu nayenso samafunatu sama, samafunatu za jibwanatu iyeyotu ali- s- samafuna za, za nonsense amangoyima pa chilungamotu jolobala koma zoona a opposition mudziwe kunena kuti zisankho izi ngati siziyenda bwino Siziyenda bwino chifukwa cha inuyo. Mwafasa kwambiri. Mukukhala ngati simulinso pa competition iyayi. Kaya mukuopa kumangidwa. Ine ndimaona ngati ambiri inu mmaopa kumangidwa. Andale ambiri ndi makawadi kwabasi. Ndi apa akukonzerani mapulani kuti ati afuna akumangeni a- nonse amene munapita ku NFRA chifukwa chokuti mwachita expose. kodi nanga ena ife tikukuchitani expose ife takulakwirani chani bwanji simukunimanga bwanji simu- sim- simmammanga wa Bakili Muluzi bwanji simmammanga ntanyiwa bwanji ineyo pa- mwatenganso nthawi osandimanga popeza nafenso tikunena zomwezo za- za- zakuba kwanuko uchisiru wanuwo afiti inuyo anthu a satanic inu anthu a mankhwala inuyo anthu a kumadzi inuyo Mukulitenga dzikoli ngati dzikoli ndi la amanu kumatitenga ife ngati zisiru zanu ndifuna ndikuuzeni kuti 2025 wina akhoza osakafikako wina akhonza osakafikako kupanga panga zose koma osakafikako mulungu ndi oopsa kwambiri. ndinakuuzaniponi nthawi inayake kuti ndikuona mtengo waung'ono ukugwesa mtengo waukulu ndipo mtengo wau- wau- waukuluwo ukuchokapo pamenepo pa mpandopo pakubwera mtengo waung'ono kamtengo kakafupi siku zinja siku zinja

iwe umaona ngati wakazala koma kamtengoko ndi kakang'ono kachabechabe the dc mwana woopsa kwambiri amene anapasidwa mphaso yoona zakusogolo the most dangerous and deadly child from Jeza village tiye mabuka box 76 mulanje malawi southern africa